abụ m onye igbo ebe ọ bụla m gara ị ga-amata na abụ m nwa igbo ee ụmụ igbo lee ebe ka asụsụ anyị na-eje njirimara igbo lee mm. Igbo amaka. obi igbo ekene m unu aha m bụ chiamaka ilozuruike ada igbo onye rụọ ya rie onye rikwana nke ọ bụ ya nwe maka ndị ụta oge mbụ ọ na-abụ ụmụaka teta ụra n'isi ụtụtụ ha baa n'obi ndị ndị tọtara ha kene ha ekene ụtụtụ ndị tọtakwa ha ga-ajụ asị ha unu abọọla chi ha sị ee abọọla m chi gịnị mere ihe ndị a niile ji wee kwụsị kedu maka ịgba mbọ n'ala Igbo kedu maka azụmahịa n'ala Igbo kee maka ịgba bọyị onye ka m na-ajụ wee ghara ibe ya ihe ndị a niile bụ ihe igbo kwụsịrị kedu ihe mere ihe na-eme ihe a niile ji were ebe ka ọ gara ha eziokwu na mmụta dị mmụta amakakwa o mana ka anyị marakwa ama na ọ bụ n'ụlọ ka e si ama mma wee pụọ ezi akụkọ m n'ụbọchị taata tụkwasara isi na nsọpụrụ na ịgba mbọ ya na ntaramahụhụ dị na nnupụisi nyere ezi ụwa Ngozika bụ nwatakịrị oke osisi nze oke osisi na nwunye ya bụ Oduakụ mụtara n'obodo Uke nke dị na Anambra mma Ngozi mara na-ede jinji okoro na agbọghọ hụrụ mma Ngozi mara na-atụgharị anya n'azụ n'anya ka ha sị ọkwa n'afọ mmadụ ka nwatakịrị dị etu a si wee pụta na ya ụcha Ngozi dị ka ọnwa na-eti eti n'abalị mana Ngozika bụ nwatakịrị enweghị egwu onweghị nsọfụrụ onweghị ịtụ egwu na obi ya onwedịkwu obi nwekwu obi umeala ndị be anyị okwu ngozi adị ekwe okwukwu ọnụ nne ya adị erute n'ebe ọ nọ nna ya na-agbarazi ya niile ọ dị agwa ngozi ikpe okwu ụmụ nwoke uke niile Onye nke bịara ngozi di, ngozi adị ekwe. Ngozi nwatakịrị gbara ọla ụkwụ ya kpọrọ ya n'ikpere ụkwụ. Ọ sị na onweghị nwata nweghị nwoke nọ n'obodo Uke nke ruru ogo ya. Ya bụ ọda atụpụrụ onye ukwu, ọda atụpụrụ onye nta ọnụ. A bịa n'ọgbakọ ụmụ agbọghọbịa, Ngozika achọghị ịma ihe onye nwe ụzọ agwụ ya n'afịa. Ihe o kwuru ka ọ na-eme, ọ bụ mmọnwụ na-eti onwe ya. otu ụbọchị nna ya bụ maazị nze oke osisi jebere nzukọ ụmụnna na mkparịta ụka na ihe na-eme n'obodo ụmụnna oke osisi dọrọ ya aka na ntị si ya wepụkwa aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ n'ebe nwa ya nwaanyị nọ maka na ihe agba n'aka na ejighịkwa enyo enyo ya ya nekwe ntụwara ụzọ ngozi be ya na-aga ọkwa ntụwara ụzọ ọnwụ ya bụ okwu a gwara maazị nze o wutere ya n'obi o wee naba oge o rutere na be ya ọ kpọrọ ngozika oku si ya nwa m bịakene ngozi wee bịa ọ sị ya gwa m ihe mere mmiri ji wee baa n'opi ụgbọgịrị na ọkwa mụwa bụ maazị nze ka ọha na eze ji wee na-agwa okwu maka gị nwa ngozika si ya nna m gịnị bụ ihe a gwakene m kedu ihe bụ ihe anwa nze oke osisi wee si ya na a sị na ị naghị atụpụrụ mmadụ ọnụ ide erubere mmadụ isi ị na-agbakwuru nke bụ mbọ ọ bụkwa na ekwuru ya ekwu afụrụ m ya n'anya nekene nne gị ọ bụrụ ọnụ mmiri okwu ya ka ị na-anụ ụmụnne gị ndị nwaanyị ndị nke ọzọ na-asọpụrụ ejiri ha ekwu okwu ngozika nwa m ọ bụ gịnị ma ka m kọọrọ gị obere akụkọ a ka m makwara ma ya bụ ihe na-eme gị ọ ga-ebenata n'obodo anyị onye maara na ebere ga-emecha n'ụwa wee jee ala bekee lụọ di ebere i nee ya anya ebere jọrọ njọ vọdụ ike aka mana gịnị na-emezi otu ụbọchị ebere gawara n'afọ ogidi ka o jegote anyara eji taa abacha n'okporo ụzọ ka ebere na-aga onye ọkwọ ụgbọala bụ ọkwete keneze wee bịa gbuo ebere mmiri ebere wee wepụta akwa ya wee na-etichasị ihe mere ya n'arụ ndị ma na-eti mkpu si onye mere nwatakịrị ihe a ebere amaghị na nwa ọkwọ ụgbọala jee n'iru je kwụsị ụgbọala wee zie ozi ka a kpọọ ya bụ ebere oge ebere rutere ọ sị nne m gbaghara maka na ihe maka na onye ọkwọ ụgbọala m na o mefiere wee gbaa gị mmiri ebere si na nsogbu adịghị onye ọkwọ ụgbọala sị ya nekene ya n'ime ụgbọala ka ị fụ onye gị na ya na-ekwu oge ebere nebara anya n'ime ụgbọala o wee fụ diọkpara eze ka ọ nọ diọkpara eze sị ya bụ nwa m biko obi gị wedata obi gị dajụọ maka na ọkwọ ụgbọala m gbara gị mmiri ebere sị na ihe a bụ otu ihe na-eme n'im- na-eme n'ogologo ụzọ ọ bụ otu ihe n'ime ihe mberede na-eme n'ogologo ụzọ diọkpara eze wepụtara ego narị naira iri abụọ wee nye ebere si ya wee naa ebere wee jụ na mgbagwoju anya n'ihi ihe na-eme n'oge a mmadụ na ego diọkpara eze wee sị ya ọ bụ gịnị mere iji wenata m ego ọ sị ya diọkpara eze na onweghị ihe o ji ego ga-eme gị ga-aba diọkpara eze wee sie ọnwụ wee sị ebere bata n'ime ụgbọala ka o bunaga gị be gị ka ọ mara onye bụ nne na nna gị oge ha rutere ọ bụ n'ihi nke a mere na diọkpara eze maara ezinụlọ ebere si n'ime ya wee pụta ndị be anyị afọ atọ wee gasịa Diọkpara eze wee chọba ịnụ nwaanyị wee debe n'obi ebe bebe obi maazị ude wee nụrụ ebere taa gịnị na-eme a na-ekwu na ebere nọ obodo oyibo a na-anọ n'ime ya wee na-ekwu na onye na-anụ ebere bụkwanụ diọkpara eze ọ na-abụ nke a ka a na-ekwuzi maka ya ngozi nwa m negodi nwa be ebube nwa be maazị umeolisa n'agbanyeghị agụmakwụkwọ ya niile na mma ya niile nwatakịrị nwoke a wee wedaruo onwe ya n'ala oge ndị oyi ya bịa bịa ụra ya ụra ka ọ bịa tinye aka na ihe jogburu onwe ya ka o soro ndị omekome na-aga ihe niile a gwara ya ebube wee jụ sị na onweghị nke ọ na-aga ọ jụrụ ma ọghọm jụkwuo ma uru dị n'ime ya gịnị mechaziri mee oge ihe siwere ebube ike ebube amazi ihe ọ ga-eme dimkpa wee si n'ụdịdị ya wee chaa wee wee nyachaa ebube amazi ihe ọ ga-eme ebube wee jee jee mụọ ahịa na eke nnewi wee mụọ ahịa em, ahịa a na-akpọ ọgbatumtum ngwa ọgbatumtum wee bịa kwụsị ya wee na-ele taa gịnị na-eme ebube ọnya ekwere ego ndị otu ya enweghị onye kpatara akụ na ụba ruo ka ebube ihe a bụ ezi ụzọ kwesịrị ka nwatakịrị ọbụla soro n'ime ya nwa m ngozika gwekene m ọ gịnị bụ ihe e ji egbu opi ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka obi aṅụrị ihe m jikwa ekwu ihe a bụ ka i wepụkwa aka enwe n'ofe tupu aka mmadụ maka gị ịta chi gị ụta ngozika sị na elegharị ya anya na ya enweghị ihe o ji okwu ga-eme na okwu gị bụ okwu onye ji ọnwụ ụgwọ ọ bụ okwu onye okenye nna ya wee sị ọ dị mma izu ụka atọ ndị obodo ọzọ jidere ebere wee tie ya eti eti ha gwụrụ ya ịba akwa niile ngozika bere biko niile ngozika yọrọ ka ha mee nwee obi ọmịiko meere ya ebere mana o nweghị otu onye n'ime ha meere ngozika ebere nne na nna ya chere na oge a kụchara ngozika ihe na ọ ga-ewetunata onwe ya n'ala mana ka a na-agwọ ibi ya na-eto afọ ngozika gaga sonye ndị omekome ndị ọzọ na-ebitụrị agwa na-akatọrị agwa ụmụnne ngozika ụmụ nwaanyị ndị nke ọzọ mechaa n'ụlọ nwa ha di n'ọnwụ ntụmadị nne na nna ngozika wee nwụọ ebe ahụ ka ngozika nọ wee mara na ụwa otu onye nọ n'ime ya bụ ajọ ụwa maka na onweghị ndị ọyị onweghị ikwu na ibe onweghị onye na-alụ ya na-ajụ ya akpọbara akpọba ka a na-ele ele ụmụ nwoke niile nọ n'obodo uke ma ndị si esi bịa gbara ngozika alụkwaghị m gịnị ka a na-ekwu maka ya ezi akparamagwa amaka ngozika wee suo ude wee jụọ chi ya ajụjụ wee sị na onweghị ihe ezi ga-eme ma ọ bụ na ọ bịa ụwa ọzọ ka o nupụ ndị tọrọ ya isi na ọ ga-abụ nwa wedere onwe ya n'ala ka ndụ ya wee fọdụrụ ya ọnọdụ a bụ ọnọdụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ime ya nọ n'oge dị ka oge ugbu a nnupụ isi dị n'aka nri dị n'aka ekpe onweghị onye na-ajụ ibe ya kedu ka ị dị ma ọ bụ kedu ka i si eme a bịa n'ala anyị a bụ igbo onweghịzi nwatakịrị na-agba mbọ ịgba mbọ agwụgo n'ala igbo ọ bụ ya na ọtụtụ ndị nne na nna n'oge dị ka oge ugbu a na-abụ ndị kwọchara aka tiere ọkụkọ akị mana o kwesịghị ka ọ dị etu ahụ ihe a abụghị oke na ọrụ dịara ụmụaka igbo chukwu nyere ha chineke nyere igbo akara na igodi ịgba mbọ akara na igodi inwe ntachi obi oge ihe na-adịghị mma ruo oge ihe dịbara sam ụmụaka igbo bụ ndị na-agba mbọ ụmụaka igbo na-agbakwa bọyị ha gbachaa bọyị onye bụ onye nwe ha eduo ha ha pụtakwa bere azụmahịa na-aga ihe a bụ akara ụmụaka igbo mana ugbu a gị na-eme ego mbute anya ukwu egbochigo ihe ndị a niile ihe m ji ekwu ego okwu wee bụrụ ka anyị nee anya n'azụ wee chọta ezigbo ọwa chukwu nyere igbo n'aka ka anyị kesokene ya maka ya bụ ezigbo ọwa bụ ya bụ akara ọkwa ya bụ ugo chukwu tinyere igbo n'arụ a na m ekwu maka ụmụaka ụmụ nwoke ụmụaka ụmụ nwoke a bụrụgo onye dị nwoke na-akpata ụkwụ ijiji bee ya ọ nọ na nsogbu ihe akwụkwọ n'ihe ebe ahụ bụ ihe mmekpa ahụ gịnị ka anyị ga-eme ihe anyị ga-eme ka ọ wee dịrị anyị na mma bụ ka anyị cheta na ihe ahụ chukwu nyere anyị na anyị gbara mbọ na-esosi ya ike ka anyị dee anya n'anị wee fụ ihe na-eme ka anyị chigharịa ma chegharịa kpawa ezigbo agwa ka anyị hapụkene ego mbute ka anyị hapụkene iri nke ọ bụha anyị nwe ka anyị sonyekene na ihe bụ ịgba mbọ ahụ eji mara anyị maka na ikucha ọshịshọ ịracha pịam ekelekwa m unu maka na ekene dike na nke o mere o mee ọzọ igbo jidekwa ka unu ji abụ m onye igbo ebe ọ bụla m gara ị ga-amata na abụ m nwa igbo